tikulandireni tu mwachimwemwe komanso msangala pano pa kanema wa mzati Mu program yathu ya lero ya za umoyo, programutu yomwe lero tikhale tikukambirana zambiri zokhuza kuyamwitsa mwana mkaka wa mmawere. Inutu mukudziwa kunena kuti mwana ndi mphatso ya mtengo wapatali ndipo imakhala nkhani ya chimwemwe pamene banja lalandira mphatso ya mwana. Ndiye. Mwana akabadwa amayenera ndithu apatsidwe mkaka wa mmawere. Chokudya cha mwana amene wangobadwa kumene ndi mkaka basi. Mkaka wa mmawere. Nde lero mprogram yathu tikhala tikumva zambiri zokhuza mkaka wa mmawere, kufunika koyamwitsa mwana wathu mwakathithi mkaka umenewu wa mmawere komanso ndi zina zimene tiphunzirepo pa nkhani yokhuza ndondomeko zomwe tingatsatire pofuna ndithu kuyamwitsa mwana mkaka wa mmawere. Dzina langatu ine ndi Rachel Joshua ndipo lero program yathu yatitengera ku chipatala cha boma cha Mulanje kumene nkhani yathu ichokere pa nkhani imeneyi yakuyamwitsa mwana mkaka wa mmawere. Ndiye mmene ndafotokozera kuti program yathu lero ili ku Mulanje District Hospital kumeneku tikhale ndithu tikucheza ndi mmodzi wa amene amayang'anira ntchito za kuyamwitsa ana mkaka wa mmawere. Takulandirani.
zikomo choyambatu ndithu auzeni amene akutionera komanso kumvera programu yathuyi dzina lanu komanso udindo uja ine ndi memory chalira mrs matiya ndine nurse midwife pa chipatala cha mulanje district ndipo ndimayang'anira pulogalamu imene timati bfhi baby friendly hospital initiative imene pachichewa timati Chipatala cha Bwenzi la Ana. Chipatala cha Bwenzi la Ana. Muchizungu munati Baby Friendly chani?
Hospital Initiative. Ah, chabwino.
Ndithu.
Ndiyetu malonje anga aja ndakamba kuti nkhani yathu ya lero ndiyokhuza kuyamwitsa mwana mkaka wa mmawere. Choyamba tikhale tikudziwa kuti kuyamwitsa mwana mkaka wa mmawere ndikumuyamwitsa. Komano tikuti tidziwe kuti kodi tikamakamba kuti Kuyamwitsa mwana mkaka ndi chani? Kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere ndi kumupatsa mwana mkaka wa m'mawere ndi bere olo kugwiritsa ntchito zipangizo zimene zili zovomerezeka ndi achipatala ngati kapu. Eya, ndekuti pamenepa sitikumupatsa zakudya zina. pa miyezi sikisi ya kubadwa kwa mwana imene timati kuyamwitsa mwakathithi ndipo tikamapitiriza kuchokera pa miyezi 6 kufikana zaka ziwiri akuyamwabe timayenera timpatse zakudya zoyenerezeka zompatsa thanzi mwana ndithutu mwana wathu wabadwa wabadwa half past 9 mmawa ayamba kuyamwa nthawi yanji mwana amene ameneyu ndekuti akuyenera ayambe kuyamwa mphindi 30 zisanathe Oho. kotero kuti Anesi amene akumuthandizira pamakhala owathandizira kapenanso gadiyani. Anthu amenewa ndi amene amayenera atenge mphamvu, ntchito, kumuthandizira mzimayi uja kuti ayambe kuyamwitsa mphindi 30 zisanakwane. Ndiye kuti pamenepa iwowo akuyenera amuthandize kutsuka bere mwana uja, mayi uja komanso amunyamule bwinobwino, amuthandize mzimayi uja kuti akhale bwinobwino mwana kubere ndithu.
Nt mphindi 30 ndekuti wangobadwa kumene nde kuti ndi nthawi yomwe ijanso mwa- mayi wakumbatira mwana wake inde ndipo ndikuti pamenepapa mzimayi sakuyenera kuvala zovala mwana ujanso ndikuti wangotha kutuluka ali chinochino akuyeneranso agundane mayi ndi mwana thupi ndi thupi eya pachizungu paja mmati chani skin to skin with the mother Bondi Bondi. ati tu- mayi asavale mwananso ndikuti si wangoba- wangobwera kumene kudzikoko alibe chilichonse amene Inde. agundane ndi mayi wake ngati kupanga na bondi thete minitsi isanathe ah, mwana amene uja alandirenso bere Mhm. zokongolatu kwambiri kodi ana ndi osangalatsa kwambiri kwambiri ndipo ndi mphatso yofunikira imene timafuni- imafunika mzimayi bambo anthu apakhomo ndithu ngakhale dziko tinyadire ndikutengapo mbali kuthandizira mwana kuti akhale ndi thanzi.
tamvapotu anthu ena akumati "Ah, mm, ujeni anesi inetu mkaka sikutuluka mpaka namwina munthu uja watuluka mchipatala mwina akakhala kumakhala kubereka koyamba kaya chimakhala ndi chani kumapeza kuti mwana wabadwa mkaka sunayambe kutuluka koma inu mmanenabe kuti ikanibe bere mkamo mkamo mwa mwana chifukwa cha chani chifukwa chokutitu pa chilengedwe chake munthu akuyenera atulutse mkaka. Mzimayi akamakhala kuti sakutulutsa mkaka pamakhala kuti pali zifukwa zosiyanasiyana. Eya, mzimayi ngati ali ndi nkhawa, iye ayi amuna anga sabwera kudzandiona, chithandizo chitengereni mimba sakundipatsa, mkakatu umavuta kutuluka. Ndithu ndiye kuti ndi kofunika kuti achipatalanso nawo ngati akumuthandizira mwankhanza mzimayi, mzimayi sutuluka umatha kuchedwa kutuluka Eh, amafuna ndi- munthu woyamwitsa amafunika chikondi kuchokera kwa magadiyani amuna ake achipatala komanso community imene akukhala nde kuti munthu akakhala kuti mmutumu zikuyenda bwino mkakawonso umatuluka bwino eya komanso pali zifukwa zina ngati kuti ngati sakudya mokwanira okay eya zimatha kutheka ndithu mzimayi osatani osatuluka bwinobwino iye iye akudwala mkaka umatha kuvuta muziwa inu mzimayi akuganizira maululu eya nde kuti akaganizire kuti anyamule mwana amuyike kubere amaonanso ntchito yolemesa chonchonso mkaka sumatani
Sumabwera. oho ndithu tomani ndiye kumukakamizabe kunena kuti ayike bere lija kuti mwina be thupi li, limvere kuti mwina alituluse ngati eya chifukwa kubere lili ngati chitsime pamene mwana akhala kubere 30 minutes mkakaso umatuluka ndithu wokwanaso wa 30 minutes ah, ah. zikutengera kuti mwanayo mukumukhazika bwanji nthawi yatali bwanji Mm. eya nde ngati mukumuyamwisa pafupi pafupi mwana mkakaso umatulukaso pafupi pafupi eya ndithu nde kuti kaya mukumuyamwisa ka 8 ka 8 komu kuzipezeka kuti ukutani ukubwera ndi pamene mumamva mzimayi ngati anapita kunsika kapena kuntchito nthawi imene amayamwitsa kaya ndi 9 koloko amamva ndithu mkatimu kuti mukubwera mkaka ndifunika ndiyamwitse ndiye timangoti iyayi mwana akuliratu ndiye kuti akufuna kuyamwa koma ayi imakhala nthawi yake yatani yakwana ndiye zimatengera ndithu kuti mmene ukumuyikira kuchani kubere ndiye kuti pamene paja tamuthandiza mzimayi kuti ngati ali psychologically prepared iweyo mmutumu sukuganiza mavuto ena ndiye kuti no Apapano tioneno za kuyamwitsa ndiye kuti zimatheka ndithu mm, ndiye kuti zonsezi zachitika mzimayi ali bwinobwino wadya bwinobwino ndiye kuti akumukhazika kubere bwinobwino mkakaso uzituluka mmene ulili Chabwino. koma pakakhala zinthu zina ndi pamene zimakhoza kuvutira eya ndiye timafunika kuti achipatala titengeko gawo komanso anthu ena tili pafupi kumuthandizira mzimayi Mm. koma sikuti zimatenga nthawi yaitali mpaka ana kuti mpaka na 5 days usanayambe kutuluka ayi sizimatenga nthawi ndi ena amachedwera mpaka mwina kufika 3 days 72 hours eti usanayambe bwinobwino mkaka eya komano chisomo cha mulungu anayikiza kale kuti mwanayo akatuluka pa 3 days akhoza kukhalabe bwinobwino okay eya opanda vuto lina lililonse atha kukhala ndekuti komano ngati apa achipatala pamenepo atha kumuthandizirano ndi njira zina ngati timashuga takuchipatala komano sitimalimbikitsa zimenezo koma timalimbikitsa mkaka wa m'mawere Mawere basi basi. eya ngati zikupitirira ku 5 days apopo pali vuto Pali ndithu. vuto ndithu. Eh, lina lake limene mzimayi afunika aonedwe Kuti- ndi mwanayi Chabwino.
eya Ndi mmene tayambira programu yathu ya zamoyo pano pa Mzati pamene tikumva zambiri zokhuza kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere. Aaa timamva kuti pali mkaka ati oyambirira kutuluka uja ndofunikanso kwa mwana paja mumati chani dzina lake pa chingerezi colostrum colostrum
mkakati umene ndiofunikira ndioyambirira komano pachikhalidwe anthu tinakhala ndi zikhulupiriro zoipa zolakwika ndithu ati iyayi mkaka umene uja umudwalitsa Wonyasa. iya iyi ndionyasa ayi ayi mkaka uja ndiwabwinobwino Eh, kwambiri ndipo muli chitetezo cha mphamvu umene muja Eh, ya mwana amatetezeka ku matenda osiyanasiyana ndi mkaka umene uja kuti uku ndi ofunikira sofunika kutaya iyayi Eh, ya.
chifukwa mukunena kwanu tamvapo kuti anthu akuti ayi kufinyira pansi mkaka umene uja upite oyera unayambe kutuluka bwinobwino ati chifukwa umakhala ngati kayeroyero be choncho ndiye amakati ndi osasira wasasira mabere mwana asayamwe
mkaka uja ndi wabwinobwino ifeyo thupi lathuli litakhala kuti lavunda ndeti tili moyo ayi veti eh, ndi ifeyo ngati tili bwinobwino mkaka ujanso uli ndi wabwinobwino uli malo ake abwino otenthera bwino sunavunde ayi pokhapokha mkaka umene uja mutaufinya kuika mkapu ndi kukhala ma hours malingana ndi kutenthera kwake kwa pa nthawi imeneyoyo umatha kuvunda chifukwa zili ndi ma hours ake ndithu mkaka wa m'mawere utha kukhala pa mtunda bwinobwino for 4 hours malingana ndi mmene kutenthera kulili Kulili. eya ndiye koma ngati mkaka uja unali mukapu kapena mubotolo pambali ina ndiye kuti ukhoza kuvunda koma mkaka umene ukuchokera mwamayi sumavunda Ndi wabwinobwino Ndi wabwinobwino, ndithu, wa aya, fresh.
kwambiri mukugwiritsa ntchito njira zotani pofuna kulimbikitsa amayi mchitidwe oyamwitsa ana
oho ifeyo tu mm, ma- malinga ndi mmene anakhazikitsira a bungwe la world health organization ndi unicef anayika ndondomeko 10 zothandizira kuti mzimayi atani ayamwitse mkaka wa m'mawere ndithu nde zi- ndondomeko zimenezi zili ndi zinthu zambiri zimene zikumukhudza wapachipatala komanso wakumudzi Aho. eya imene ili yoyamba ikunena kuti chipatala chikhale ndi malamulo eya pa nkhani zoyamwitsa zimene aliyense akuyenera kuzidziwa amene afika pa chipatalapo azidziwe olo ali kumudzi azidziwe eya ndiye ina ndi imene kuti tiaphunzitse achipatala okay. za kayamwitsidwe chifukwa tu ndi kovuta kuti munthu akapereke uthenga wakuyamwitsa iye asakutani asakudziwa ndiye kuti zikapezeka kuti patient ndi amene akumutani akumuphunzitsani kuti nesi eh, kapena okolopa eh, ndeti amayenera kuti aphunzitse anthu onse aja pachipatala adziwe zakuyamwitsa mfundo yachiwiri mfundo yachitatu ndiye kuti mwana akhazikidwe eh, mzimayi adziwe uthenga wa kuyamwitsa, kufunika koyamwitsa. Ndiye kuti manesi amene amakhala kwa oyembekezera kuja akamabwera ku kiliniki akuyenera awaphunzitse za kuyamwitsa ndi kufunika kwake. Eya, choncho tikatero tilowa ku leba wodi mwana akangobadwa. ayikidwe kuchani kubere mphindi 30 zisanathe akane fin- imeneyo mfundo ya nambala 4 nambala 5 ikunena kuti mzimayi athandizidwe kayamwitsidwe ka mkaka wachani wam'mawere ndithu ndiye kuti pamene paja tikuyenera timuonetse mzimayi ayenera kukhazika bwanji mwana kubere eya kuli masizasi a m'mamidzimu zimene zija tikuziletsa maja scissors Mhm. kugwira bere ndithu ngati wachani oh eh, cho- eya choncho ka scissors aa tikunena bwinobwino tizala folo pasi china chani pamwamba Pamwamba. eya mwana bere lilowe bwinobwino mkamwa Mm. eya zimenezo tinene kuti za tsiku lina komano mwana akhazikidwe bwinobwino kuchani kubere kubere Mhm. mphindi 30 zisanatani zisanathe ndipo aphunzisidwe ndipo ngati pali mavuto ena kuti mwina mwana uja anabanika anapita kaye kumagetsi pamene paja ndiye kuti mkaka wa m'mawerebe ukufunika uyambe ndiye kuti mzimayi athandizidwe zakufinya mkaka wa m'mawere zotero kuti panopa angakhale aminista akulimbikitsa kufinya mkaka wa m'mawere mzimayi wina aliyense adziwe afinye bwanji agwire bwanji bere kuti mwanayi ndithu ayamwe kupatula kuti wabanika akakhala ku nasale koma afinye ndithu gadiyani akatani akamuthandizire iye ayibe kumamidziko amathokatu munthu kufuna kupita business kuntchito osamusiyira mowa mwana ayi enjoy ayi ndi chifukwa chake sakuti pa mfundo imeneyi timuthandize mzimayi magwiridwe a mwana komanso kafinyidwe ka mkaka wachani wammawe wam'mawere ndithu
Chabwino, tikupitirira ndithu ndi program yathu pamene ndithu akutifotokozera za kufunika konena kuti mwana apatsidwe mkaka wa m'mawere mwakathithi. Aaa kuti ana masiku ano akumabadwa ndi njala, chingayaketu mwina akumapatsidwa zokumwa zina ndi zinazo komanso ndithu kupezeka kuti ayamba kupasidwa zokudya zina kaya kangofika miyezi itatu iyi wayamba ati kulandira nsima ndiponso mmene akuidyera amachita kundigwira mkono ndikama ndikamadya nsima wandigwira kale mkono ndiye mwana wayamba kudya mwina nsima pa miyezi itatu ndiye kuti ngati wayamba kudya zolimba bere lija kamwe kam- kamwetsedwe kake kayamba kuchepa sinanga mayi wayamba kuzimva kuti mwana akudya kale zina ndiye kuti bere lija layamba kuchepa. Ndi kuopsya kwanji kumene kungakhalepo ngati mwana sanalandire mkaka wokwanira mu nthawi imene amayenekera kuti alandire mkaka wa m'mawere? Oho, zikomo. Mwana ngati apatsidwa zakudya zina amatha ukhala pa chiopsezo cha matenda osiyana siyana. Chifukwa cha chiyani? mutha kutenga mwina kapanda poinjoyi kumuika kaya ndi mu kapu kapu ija matsukidwe kapena botolo lija limavuta komanso zakudya zoti zakushopu zakhalitsa nthawi yaitali bwanji simukudziwa etini eya ndiyeno zimathomuika mwana pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana komanso zakudya zinazi zimathokhala ndi mashuga osayenerekera pa mwana sugar nambala 1 ali mu fusion mwana tikumpasa zimene zija zimadzaonekera mavuto patsogolo chifukwa nk- sugar amene uja amapereka mphamvu ndithu yowonjezereka ku ziwalo zake za mwana zimene zimagaya sugar ndiye zimapezeka kuti chiwalo chake chogaya sugar chija chikutopa chikugwira ntchito mowonjezereka nde chimazatopa Ak- chikatopa mwanatu amathodwala shuga zimatha kutheka ndithu ndeno zimakhala ndi kuyipa kumpatsa zakudya zina china ndichokuti ndi zinthu zodula Eh. tinene kuti tikagule mkaka wa mushopu pano uli pabwanji ena ma 20 chakuti botolo ndiye kuti tingatagula pano tikuyeneranso kuti pakatha 3 days mwana tikuyeneranso tikugula lina zitheka tikwanitsa mapeto ake timpatsa zinthu dzosayenekera timunyentcheretsa mwana eya komanso zimatha kumapereka uthenga wabodza kuti ali ndi thanzi kwa mwana okay. eyi monga tanena kuti shuga amatha kukhala osakhala bwino Eya ndiye kuti ndi pamene paja iye olakhala akunenepa koma shuga amene akulandira akumuononga chani zinthu zina komanso pena masungunulidwe a mkaka wa mchitini muja titha kupanga kuti mmene wadulira mo odi ndizisungunula kwambiri timasipuni tiwiri ndi kuti zimukwanire mwanayu eya ndiye pamene paja ife tikumupatsa mwana uja koma osati zokwanira mulingo wake ayi eya iwo aja anena kuti masipuni folo mu mlingo wakuti wakuti inu mukumpatsa awiri ndekuti mwana uja mukumpatsa ma- zoyenerezeka manyutriyentsi ochepa Ochepa. eya ndezili ndi kuopsa kwake ndithu eya sizabwino komanso ndizovuta magayidwe eya titenge ngati mkaka wa kushopu umakhala ndi maprotini kaya ndi a mung'ombe kaya ndi a mchiweto chanji ovuta kugayika kwa mwana Okay. eya nde moti mwana amalimbana nawo ndithu kuti agayike kuti mkaka uja ugayike kusiyana ndi wam'mawere wam'mawere ndi osavuta kugayika ndithutu Koma mukuvomereza kuti ana amasiku ano amabadwa ndi njala? mwanayo tu sakudwala ndi kubadwa ndi njalayo njalayo ndi yabwino bwino inde eti imene ina inokhalapo koma osati kuti njalayo kuti afuna kuti zakudya zina Chakushopa. ayi monga ndanenera kuti mwa- chi- bere lingati chisime mmene ukumuyamwitsira ndi mmene umatani umatulukira sono inu pa nthawi imene mwana akufuna kuyamwa inu pamene mukamba kuchapa mpamene mupita ku msika mwana ati azikhala ndi njala Eh, mwana akhala ndi njala azifu- azilira kwambiri inu kuona kuti akulira kwambiri ayi koma ndigule chakuti ndimupase Okay. komanso mwana amatha kuzolowera zakudya ziti Zimene- zimene zija zimakhala zotsekemera kwambiri ndi amakhoza kuzolowera kuti ayi kutsekemera kumene kuja nde olo kuti ayamwe bere lija amatha kuona kuti "Ah, ayi komanso tikatenga mabotolo amene amagwiritsidwa ntchito amampatsa ulesi mwana amangopeza kuti mkaka uja ungoti phwa phwa phwa mkamwa mosavuta mosalimbana nawo kulekana ndi kuti akamayamwa uja amakhala ngati ndithu akuyenera agwiritse ntchito zimphamvu zake ndiye kuti pamene paja mwana amampatsa ulesi azifuna ziti Zimene zophwekazo eh osati kuti mwana ali ndi njala yofuna zakudya zina ayi eya komano ife amayi nde tili ndi ulesi ofuna kumpatsa mwana berelo chabwino eya kodi inuyo mungamve bwanji mwabereka mwana wanu wamphamvu wathanzi bwinobwino kenako anyentchere kunyentchera chifukwa munena kuti kaya mukunena kuti kaya chani ayi ndi yake ino komano mulungu anapereka bere ndi mkaka waulere mufuna munyenye- mumunyentcheretse mwana Chifukwa chani? Apatu Madam Memory akunena kuti zinazo nzodula komanso nzopereka chiopsezo ku moyo wa mwana. Mwana wanu mpatseni mkaka wa m'mawere. Ndipo mkaka woyambirira uja umene pa chingerezi amautchula kuti colostrum ndiofunika kwambiri umenenso uli ndi chitetezo chokwanira pa kufuna kumteteza mwana wanu ku matenda osiyanasiyana. Chinanso akuti. Amayi onse amene tili pa msinkhu obereka tiphunzire nkhani ya kupopa mkaka ee chifukwa masiku ano anthu tikuthamanga thamanga kwambiri mwana tamusiya koma mwana amene ujayo asafooke tisakamugulire za mpaketi kumpasa amwe mkaka wa mmawere umene tapopa ndikuusamala bwino bwino pamene ndithu tili mu gawo lotsiriza la program yathu imeneyi ya zaumoyo pano pa Mzati kumafunanso kudziwa kuti kodi Mwana wabadwa ayamwe bere mwakathithi opanda zokudya zina zoonjezera kwa miyezi ingati?
Mwana ayamwe mwakathithi pamene wangobadwa mm. kuti mphindi 30 zisanathe mm. mpakana mm. kufikirana miyezi 6 yakubadwa kwa mwanayo uh -huh. eya ndeti pamene papa sitikumpatsa mafizi drinks mm. ayi phala ayi mm. mkaka omwe uja ndi umene ukutani ukumukwanira mwanayo mm. eya kuti mpatse kasachepere ka 8 mu 24 hours patsiku eya imene ili patsiku eya kayambire 8 kumakwera mmwamba kaya kafika mpaka ka 12 mwana akutani kodi akuyamwa ndipo akafika miyezi 6 mpamene tikuyenera timupatse zakudya zathanzi tikati zathanzi titanthauza chani phalatu lomweli phala la mgaiwa mu- muikamo kaya nandolo wanu iyayi muikamo soya iyayi kantedza ena amaumitsa ndithu ujeni nthochi zija nkuyekuzisinjasinja kusakanizira muti zinyenyeso za somba zija kuika muti cholinga atu ndi magulu 6 azakudya mwana uja atani alandire kuti iye akule ndi thanzi komanso ubongo wake ukhale wachani wathanzi ndithu. Nde nthawi imene mwana akuyamwa mwakathithi kuti miyezi sikisi imeneyiyi, mayi adziyang'anire motaninso naye thanzi lake podziwa kunena kuti zakudya zimene akudya akuperekanso kwa mwana? Mhm. Thanzi lake la mayi ndi lofunika. Eya. kuyambira kuti akhale ndi ukhondo fa munthu amene ali ndi ukhondo sadwaladwala eti koma ngati azipanga kuti asakhale ndi ukhondo adwala akwanitsa kusamala mwana ayi china adye za magulu 6 magulu 6 ndi ulaliki wa tsiku ndi tsiku ndithutu timanena za nyama zamasamba, zipatso eya ndi zina zotero zonse zija azitani kodi azidye kudya sikuti kuti pamodzi iyayi amuna anga anena kuti ndizikudya za magulu 6 ku chipatalako ndiye iyayi tchovani mwa kwambiri ntchu- njingayo muzindigulira pano ndeti mmamawa mwayikapo nyama ayi mwayikapo nyama. mpaka naumphawi kulowe pa khomo ayi kuti akono afuna ndimvetsetse kuti kodi ndi magulu 6 kapena zambiri chifukwa tu chimakhala chisima ati inetu ndine oyamwisa nde chisima chiphiri chonchi iyayi mwinaso chisima chakudyera utakwala uwiri basi nde pamenepo po thanziro kapena balanced diet iyo ikutheka bwinobwino eya balanced diet kutanthauza kuti zakudya zikhale chani magulu 6 akwanire eya ndeti mmamawa kaya mudya phala la nsinjiro mwakwanatu magulu angati pamenepa cha atatu 4 afikamo pamenepa cha chapakatipa mukutola chani timapeyala iyayi nthochi ndeti mwaonjezera gulu la chani la zipatso kufikira na pati pamenepo eya ndekuti mukadya zakudya zimene zija inu mukhala ndi thanzi komansobe timanena kuti mzimayi woyamwitsa eti awonjezeredi madyedwe eya amadya katatu pa tsiku akuyenera awonjezere chifukwa iye akugwira ntchitotu yochuluka awonjezere timasinaki mkatimu eya atha kudya bwinobwino mamawa uja mmateni atha kudya pa 12 koloko adye mafolo akhoza kudya choncho madzulonso adye iye akhale ndithu okhuta Ayi, koma kukhuta kwake osangoti kukhuta chinsima chokha ayi eya ndithu apa ndi apo akhoza kudya Kudya. malingana kuti akwaniritsa magulu eya mwana amene akuoneka a- a- timudziwe bwanji mwana amene akuoneka kuti akulandira mkaka okwanira mwana amene akulandira mkaka okwanira amakhala okhazikidwa kubere bwino ndipo akamayamwa woyenera kuti masayawa akhale kuti akuoneka ngati ali laundi Okay. Eya, nde kuti uh, mulomo wa munsimu watulukira kunjako. Mhm. Eya, kuonekera pang'ono. Akamameza azingomveka gwidyo, gwidyo, gwidyo osati ayi. Akamamveka sound imeneyo nde kuti mwana uja angoyamwa mpweya. Oho. Eya, nde kuti ayamwe azingomveka gwidyo, gwidyo. Akakhuta amatha kungolisiya yekha. basi eya ndiye kuti pamene paja munamuika bere limodzi ngati akuoneka kuti sanakhute adakaonekabe akufuna kuyamwa koma lawathera limenelo mumuikenso mbali inayi oho eya ayamwe bwinobwino ena akakhuta amatha kungogonanso mhm Koma akamagona, maso akuyang'ana amati nchizindikiro cha chani? Choti mwanayo maybe adakali ndi njala. Oho. Ndithu. Chabwino.
Eya. Iya ifetu timanyadira kuti mwana akuyamwa tikamava Eya.
Mmakhala kuti simunamuike bwino. Oho. Mwangomuyika kankhumbu kokha. Oho. Zimene zimabweretsa chiopsezo kwa mwana komanso kwa ndani? Kwa mayi. Mayi. Chifukwa mwanayo asamapezamo mkaka. komanso akamati amakhala akungokukokani kankhumbu kaja kamakalika kayamba matenda eya nde mukatero basi ndi kuti mwamusiyiratu ngati mukumva kuwawa Eh, ulo- bere lakalika eya chabwino ndithu pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu ah, pa nkhani imeneyi yakuyamwa ndi nkhaninsotu yoti mwina ngati simusamalitsa mwana akhozanso kutenganso matenda ena ndi ena sitikudziwa kuti ngati achipatala pamenepa mumawaunikira bwanji pa nkhani yonena kuti mwina pakhale ukhondo maximum kuti mwina mwana ayamwe mwabwinobwino mayinso azisungire ukhondo popezanso kuyamwitsa komweko mwana akhoza kutengera matenda zoonadi chachikulu ifeyo ndikupereka uthenga ngati kumudzi amakhoza kukakhala okha Eya, timapereka uthenga ndithu wokuti mwana asanamuyamwitse akuyenera kutani? Asambe m'manja. Eya, kenaka iwowonso thupi lawo akhale oti asamba. Eya, kusambako sitikunena kuti akatenge geshe akalisi- akalitikite bere. Bere, ayi. Ayi. Mwana amatha kutani? Ku- Kupanga react. Kudana nawo. Sopo mukutani? Mukugwiritsa ntchito uja. Madzi okha basi, opanda Kutsuka sopo. bere. Kulitsuka bwinobwino bereli. Ngati simusamba thupi lonse, komabe at least mutani mutsuke beleli eya likhale loyera mumuike mutasamba m'manja mwanu ngati mukugwiritsa ntchito zipangizo zina kuti mufuna mukafinye mkaka muusiye zikhale zotsuka bwino ndipo mukuyenera muzizinyika m'madzi otentha eya oti abwatamuka ndithu ndiye kuti tikhala kuti tili shuwa kuti mabotolo athu kapenanso zipangizo zathu ndi zoyera zilibe majeremusi tinaonapo kuti amayi ena amatungira madzi a mnjero Ndiye kuti ndikutentha basi angovala kamala kodula manja bere lonseli mabere momwe angogwira matope pokagwira mwana pambali pokuti amuyamwitsa nango mkononso okudanso nangopukuta iye mchimwana ndikuyambanso kuyamba pamene timati koma apapa mwana aya amapezanga ka kumano sangatsegulenso mmimba pamenepa ndizoona ndipo ndizotheka chifukwa dothi limakhala ndi zambiri njoka za m'mimba zili muti m'menemomo komano timafunika tiathandizile achipatala alipo m'mamidzimu eya ma HSA eh, ena timati ma CMA azamba ali momwemo manesi ena ali muti akuyenera a- a- anthu othandizira amagrupu ali kumeneko tinamwazamwaza mma- mzipatala zathuzi kumene angapeze thandizo lachani lakuyamwitsa akuyenera akapeze uthenga kuti koma ngati ife takumanizana nawo ife tikudziwa kuti tikuyene choyenera kuchita ndichi tiyeni timuthandize mzimayi pomulangiza ndithu kuti tiyenera kusamba m'manja tisanayambe kumutani kumuyamwitsa mwana eya chabwino ndithu iya ine ndakondwa chifukwa choti munatilola kuti ticheze limodzi mu program ino ya zaumoyo makamaka poyang'ana nkhani za kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere sitikukamba mkaka wa mtundu wina uliwonse ifeyo tikudziwa za mkaka wa m'mawere kuti ndi umene mwana wa ku malawi mwana wa ku mulanje ndi madera ozungulira umene amalandira sichoncho madam inde nde mutsiriza motani anthu atenge uthenga utani ah, pa nkhani ya kuyamwitsa mwana mkaka wa m'mawere uhmm ndinene kuti azimayi tiyeni mwana timuyamwitse mwana timak tiyenera kumukonzekera asanabadwe kuti ndidzakhala ndi masiku ano zangozi mwana mimba yabwera mwangozi ayi kuli kulera wambirimbiri timayenera kuchalira asa tisanatenge mimba tikuyenera tiyichalire tidzatenga mimba chaka chakuti chakuti ndekuti tiyenera kudya zoyenerezeka za magulu 6 komanso amati kuonjezerapo ma folic acid kuli mankhwala amene amatha kuperekedwa chipatala poti tisanatenge mimba nde kuti pamene tatengano mimba mwana uja akulandira zinthu zofunikira mwana amene wabadwa ndi thanzi wopanda ulumali amakhalanso ndi kuthekera koyamwa bwino nde izi zokonzekera usanatenge mimbazi zimathandiza kuti uchepetse maulumali ena amene amadzaphinja kayamwitsidwe eya ndiyenono wakayamwa zimamuthandiza thanzi lake komanso tikulimbikitsa kumukhazika mwana ku mimba kwa mayi mphindi 30 kumapita uko mpakana one hour ali mujeni mu labor ward. Tisakaone chachilendo tikafika ku labor ward pamene mwana wakhazikitsidwa ku mimba, tisakampase guardian nafe ma guardian timakhala ndi ndede ayi mwanayo watenga cha ujeni nde potengera iyo mpakana kutuluka panja ayi tamuonani watenga ujeni ayi timusiye ndi mayi ake mpakana one hour ithe eya kuti mayi ndi mwana chikondi chizikula pamenepo aziona kuti mwana afuna cha- mwanayo afuna kuyamwa kapena ayi eya komanso ndimene mutikulimbikitsa kuti kafinyidwe ka mkaka wa mmawere mzimayi wina aliyense akudziwe kafinyidwe ka mkaka wa mmawere tisamusiyire mwana zinthu za shuga ngati achina mowo enjoy ayi koma mkaka wa mmawere basi Ndithu ngati pali mavuto ena nkhani za kuyamwitsa tiyeni tipite m'mamidzimo muli azilangizi osiyanasiyana azachipatala tipeze uphungu ofunikira eya kuyamwitsa ndi kwa wina aliyense wa hiv opanda hiv ayamwitse ndithu kuyambira pamene wangobadwa mpakana zaka ziwiri zakubadwa eya ndinayiwala nkhani inayake yofunikira yomwenso anthu amafunsa kwambiri koma ndiona kuti tikabweranso mpulogalamu yotsatira yes eya eya koma kwa lero tilekeze pomwepa Mm. ndithu tasangalala kuti munatipatsa nthawi ndipo anthu amva zambiri zokhuza nkhani ya kulera Ma- not kulera koma kuyamwitsa mwana mkaka wa mawere ineyotu dzina langa ndi rachel joshua amene ndimacheza nawo ndi uh, Memory Chalira, Mrs. Matiya. Ok, tinali ndi Memory Chalira amene ndithu muli ku udindo uja. Baby Friendly Hospital Initiative Coordinator. Chabwino.
Bwenzi la ana. Bwenzi la ana. Eya, ana nonse akuMwanje muzayang'ana awo. Inde. Eya. Mabebe. Eh, Inde. Mabebe onse oyamba. Mundipeze. Eya.
Eya.
Anzanu ndi amenewa. Nditutu.
Zikomo kwambiri imene nenera ine ndi rachel joshua ndithokozenso kwambiri mzanga pa kamera daniel dereza mwakoma nonse